aw ni yanguma ni nimanaw bi an bɛna sɛ de jeni furu la aw bisimila an b'an ka sɛ marinadiw fara ɲɔgɔn kan an bɛ bɛri dɔɔnin ta pɛrisili ɲɔkirilen walima silen an bɛ sɔrɔ k'a laban ni layi kun naani ye an bɛ nemurukumuni k'a la walima vinɛgiri nka nemurukumuni de ka di sɛmanfɛnw na kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ nafɛn mugu k'a la kɔkɔ dɔɔni puwavuru mugu kuyɛri fitinin ɲɛ kelen papirika kuyɛri fitinin ɲɛ kelen ani koriyandiri moli o fana kuyɛri fitinin ɲɛ kelen i bɛ nin bɛɛ kɛ k'a bɛn i yɛrɛ de sago ma o fana bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ n'a sɔrɔla ko kɛrɛmu likidi b'i bolo i b'o fitinini k'a la o fana b'a tɔɔ sankɔrɔta kosɛbɛ an bɛ sɔrɔ k'a don ɲɔgɔn na sa n'a sɔrɔla nafɛnmuguni wɛrɛw b'i bolo kɛrɛfɛla la yen nɔ i b'o fara a kan muso bɛɛ n'a ka fɛɛrɛ don koyi a donna ɲɔgɔn na ka ɲɛ an b'ale bila kɛrɛfɛ an kɛlen k'an ka sɛ ko k'a jɛ pasi an b'a ji bɛɛ bɔ a la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ji foyi t'a fara sanfɛla la an be sɔrɔ ka na an bolo don a fara kɔnɔna na ni marinadi min dilannen filɛ nin ye tantɔ ale tɛ kɛ sɛ golo kan dɛ a be k'a kɔnɔna de la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na ne bɛ k'a don a kɔnɔna na an b'a don a kɔnɔna na ka tila tuguni k'a pɛtɛ a kɔnɔna na an b'a don a kɔnɔna na ka ɲɛ dɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la ne bɛ k'a pɛtɛ a kɔnɔna na o b'a to a bɛ etale ka taa ee an b'o fɔ bamanankan na cogo di tulobilenkan y'o ye dɛ o b'a to a bɛ sɛɛla kɔnɔna na kosɛbɛ a kɔkanna fana an b'an tɛgɛw don golo fana fɛ k'o dayɛlɛ ka ɲɛ i b'i cogo dɔn dɛ ɲana a bɛ fara i bolo n'a farala i bolo o jeni cogo man ɲi kosɛbɛ an bɛ marinadi dɔ don o fana wo fɛ komi n y'a fɔ cogoya min na i b'i cogo dɔn ɲana a golo bɛ fara i bolo an ka marinadi bɛɛ donnen ɲuman an ka sɛ kɔnɔna na komi n y'a fɔ cogoya min na aw yɛrɛ ɲɛ t'a la ne ka ɲawɔrɔnin farala dɔɔni an b'a pɛt'a kɔnɔna na kosɛbɛ ka sɔrɔ k'a laban sisan an bɛ kɛfɛn dɔw kɛ a kɔnɔna na loriye buluden saba bɔɲɔgɔnko an b'o don a kɔnɔna na an bɛ champignon don a kɔnɔna na an ka kan na n'an b'a fɔ o ma ko surugu sigilan an bɛ sɔrɔ k'a laban ni jaba kunguru ye n'a sɔrɔla ko ko wɛrɛw b'i bolo k'a ka di i ye k'olu don a kɔnɔna na i bɛ se ka o don a kɔnɔna na an bɛ papiye filimu kɛ k'a meleke k'a bila ani kɛfɛn ninnu kasa ka kolokolo ɲɔgɔn na ɛri tilancɛ bɔɲɔgɔnko n'o ye 30 miniti ye n'a sɔrɔla i b'a fɛ ka kɔɔ kɛ ni dudenw b'u ja kan i b'a to yen a ka si n'a ye o b'a kasa kolokolo ɲɔgɔn na kosɛbɛ ɛri kelen bɔɲɔgɔnko selen tɛ nin ye an b'a ta sisan ka sɔrɔ ka papiye filimu an b'o kɛ a sanfɛla la k'a don furu kɔnɔna na ɛri kelen 180 degere o kɔfɛ an be papiye filimu ta ka bɔ a da la k'a to yen nɔ a ka jeni 30 miniti bɔɲango a bɛ n'a fɔ a mumɛ bɛ furu kɔnɔna na ɛri kelen ani tila suruku sigilan ne bɛna a kɛ o de sanfɛla la k'a akɔnpaɲe komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin y'a bɔlen ye furu kɔnɔna na dɛ waasa k'a tɔ yanga bonya komi ne suruku sigilan dɔɔni don a kɔnɔna na o de y'a to ne y'o dɔɔni sote kɛrɛfɛla la a tulujini min tɔ tora mulu kɔnɔna na an b'o bɔn a sanfɛla la o b'a tɔ yeko ɲɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ ka jababulu dɔɔni seriseri a sanfɛla la suruku sigilan sote cogo bɛ n ka youtube kɔnɔna na shorti beta la a ye to k'olu fana lajɛ ne ni maana o b'a tɔ timiya ni video in diyar'aw ye aw bɛ se k'a bila ka taa aw ni maanaw kun k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ